ị ga-abụ ọgaranya maka ị ị ga-alụ m ụlọ gbanye gba- gba- gbarị m moto moto ị ga-agbarị m bụ highest Mana ezu. ịsa sa ịsa bọs kọsọ anyị bịa mee m mma maka ka ịbatago na Azagba bịa fụ n'anya awere bụrụ ka Ise. nkwọ eke afọ orie bịa bụrụ bịa onye dị gị Eken. bata ozugo ozu ozugo ozugo ozugo mụ na-ekwu ọ bụrụ ile chineke pụta here i came with spirit i came with spirit i did not come with spirit i came ogbele onye a bụ ogbele ya bụ onowu onowu of Issele Azagba

onye a bịa bụ second in command n'Issele Azagba obi obodo welu owelu ya bụ ogbelanị ya ndị nwe obodo anyị nọ n'ime ya o wee bụ na ọ dapụta n'ụbọchị nke taata na ọ bịara inye anyị ngozi anyị akpọọ ya na fon ọ kpọrọ anyị na fon anyị na-ekwuru ịbịa nothing na ọ kwụrụ ya na moto bịa ọjị aha ka anyị debere ihe niile o nwebeghị nke anyị mere eme ore were aka ya mee ya ya bụ n'ụbọchị nkwọ taata dịka ị na-afụ nna anyị ukwu bịara ịgọzi taa ihe ọma ọ sị ka o meere anyị o bu n'obi churi ụra o jiri bịa ebe a ọ ga-emekwere gị nwa ebe ọbụla ị nọ nakwa ihe ahụ ọ na-agọ n'ọfọ ọ bịara anyị nzu n'aka n'aka anyị ji akọta ihe ọma maka na aka tere nzu agaghị etu unyi nke pụtara na ihe ọma ka aka anyị ga-ete n'ụbọchị nke taata ya bụ n'ụbọchị nke taata bụ ụbọchị nkwọ na onye ọbụla o mere onye ọbụla ka obi dị onye ọbụla mma site n'ọfọ dịka ọdịnala siri dị na abụrọ ịgwọ ọgwụ ihe o mere kịta bụ ngozi nke si n'ime ana obi ya ka ọ bịara nye gị ihe ọ tetara n'ụra agwa ya bịa gozie unu ọ bịabara onwe ya ịfụ na ile anya ịfụ na ihe ọma ihe ahụ i bu n'obi na ihe anyị chọrọ ka Chukwu mere Chukwu emekọchara anyị ya ya bụ ebe ọbụla anyị nọ n'ụbọchị taa bụ nkwọ ihe a nna anyị ukwu a gọrọ anyị n'ọfọ ọ ya ga-emezu na ndụ gị dịka anyị ga-abata ụlọ krismas otu e si kpe anyị nzu nzu ahụ e kpere anyị ga-adịkwa n'ọbụ aka gị aka gị ga-adị mma aka gị ga-adị ọcha ihe ọma ga-emere gị aka tere nzu a na-etu unyi ị gaghị ezuru ihe ọjọọ ihe ị ga-afụ ga-abụ ifu na mbata ị na-abata maka emume nke ndị ụka a kpọrọ emume ista otu aka gị si maa mma dị ọcha aka tere nzu a na-etu unyi i wee were ya nata mgbe ị ga-anakwa ana aka gị ga-adịkwa otu a ọ ya bụ ihe nna anyị ukwu bịara mee ndị niile nọ ebe a ya bụ na nzu e kpere ka onye ọbụla were fụ ihe ọma ji erute mmadụ ọbụla sịrị ise mmadụ ọbụla na-abata ụlọ ihe ọma nzu o kpere anyị taa ee a ga-ekpegbudi ya n'ime unu niile ma na mpụta ma na ihe na unu ga-anata ụlọ ahụ na ọya nke ọma na chiga na agaghị akọ akụkọ ọjọọ ọbụla anya ọbụla fụrụ unu ga-adị ka anya fụrụ ugo anya fụrụ ugo ya yere yere ugo a na-akwa n'ugo a na-afụ ugo kwa daa ị ga-adị ka ugo onye anyị akpọrọ ya na fon anyị nọte nọọ o teta ụra ọ bụrụ anyị nwa ka o bu n'obi otu ga anyị karị ịgọ ọfọ a na-eme call kpọọ onye nwa ka ọ bịa edekata eje weta fon na ya anọkata eje butekwa kamera ọfọ adịrị agọbeghị ya iwu ile anyị fụ na omebe nzu nka the man ọ sị na ọ na-abịa ya bụ onye na-elekọta obodo anya ọ sị na ọ na-abịa na anyị ka o bu n'obi ọ bụ ebe a paakị moto ya na ụmụ ya a sị ka ihe ọma si otu a locate gị ebe ọbụla ị nọ ọgaranya nwoke kwa nnukwu mmanwụ nna anyị jide onye nke emetara m ya emetara m gị onye ọfọ mụrụ onye mụ na gị alaikiri m ya

na anyị debere ọfọ a ka anyị gọọ ya eri ụtụtụ anyị wee na-eme weta nke a weta nke a weta nke a weta nke a. anyị amara na o nwere reason tutu wee ruo ka a nyakọtara moto a paakị ya ọ bụrụ na ụgbọala ya na ọ bụrụ na ụmụ ya akwọ ya Yes. bịaba ebe a ọ sị na o nwere reason ya jiri bịaba a gwara ya bịa ka o gozie anyị ya bụ o nwere ihe anyị fụrụ taa mụ nwazi nwekwara ihe m fụ gị nwa bụ onye na-esonye m ebe a o nwere ihe ị fụ kedu ihe i che kedu ka i siri fụ ya ya bụ na a sị na ofe usoro gwere ibi ya wee ree maka na ihe niile e kwuru ebe ahụ na ọ ga-adịrị anyị mma ya bụ ebe ọbụla ị nọkwa ka nzu ekpere anyị bụ ihe ka ọ chakekwa n'ime ndụ onye ọbụla o. ise Ee, ihe ọma niile ahụ anyị mere ka anyị tụọrọ ya mmanya ka anyị tụọrọ ya mmanya ihe niile a nna anyị kwubiri agọrọ anyị n'ọfọ

ọjị gba isii na ọ ọmụmụ ya ọjị ego ndị igbo na afere ya ihe a bụ ọjị ego ọjị ego ị fụrụ ofu okwu a ya bụ na ihe m na-achọ ịgwa gị nwa bụ onye na-afụ m kịta buru n'obi o nwere ihe ọma chukwu ga-emeriri gị n'ụbọchị taata somewhere na o nwere na ngalaba ebe a nọ na-agba izu ihe ọma ga-emere gị taa a na-ekwu okwu ihe ọma a na-ekwu okwu gị kịta maka ihe ọma ga-emere gị maka na onye ma na nna anyị ukwu a ga-abịa ebe a bukwa ọjị wawa wachakwa gọchakwa ọfọ ya o kwuche okwu niile chukwu ya-emere mụ na gị abụọ ọ wakwa ọjị ọ gbakwa isii hmm? nke pụtara bụ na ọmụmụ na mbawanye ka ọ bụ ya ọjị ego ngwa daalụ nna anyị